dugukolo jukɔrɔ jaman dingɛ naani a bɛɛ falen don jaman na a jamankisɛ tubabu b'a fɔ min ma ko quatre C o de bɛ jaman na kara clarité a kulɛri ani a coupe ça fait les quatre C nin de bɛ an mali jaman na a tɛ diɲɛ jaman si la kɔrɔ diɲɛ jaman foyi tɛ k'a fɔ k'a bɛ min na jaman min filɛ an bolo mali la a tɛ alhamdulillah farafinna jaman fɔlɔfɔlɔ ye bɔli daminɛ farafinna dugu minnu na ni mɔgɔ koyara n'o ye ko jaman bɛ nin jamana kan c'est le congo congo jaman a mugumugulama de don i b'a fɔ cɛncɛn mais ka jaman kulukutu ta i b'a fɔ manabɛlɛ i b'a fɔ gabakurun o bɛ mali de la aa mali jara o tɛ kelen ye o kɛlɛ jaman valeur a giriya o bɛ fɔ o de ma ko a kara e ma ye sanu eh, 18 kara bɛ yen 24 kara bɛ yen 24 kara ye sanu yɛrɛ wolo dan ye a hɔrɔnya dan jaman hɔrɔn yɛrɛ wolo dan o de ye mali ka jaman ye a kara dafalen don aa
ala ye masa ye jaman bɛ se ka kɛ mhm. a bɛ briller k'a kɛ komi fɛn jɛmanman a bɛ koyokoyo mali jaman a bɛ lew lew lew i b'a fɔ i y'a ko ɲɔnɔ kɛnɛ na o y'a kulɛri ye mali jaman awɔ mali jara ɔ a bonya o y'a coupe ye mais ka jaman fɛnɛ kɛ jaman pur pur don parce que n'i ye kabakuru tɔmɔ i bɛ t'a ci ka jaman de bɔ a ɲɛfɛ mais mali ta o de ye k'a fɔ i b'a jaman yɛrɛ yɛrɛ de ta foyi t'a kɔnɔ foyi ɲagaminen t'a la bɔgɔ t'a kɔnɔ bɛlɛ t'a kɔnɔ cɛncɛn t'a kɔnɔ foyi foyi mali jaman ta dɔrɔn a banna ɛ n'i bɛ jaman kuru ta i b'a sɔrɔ bɔgɔ b'a la i obligé don ka taa yɛlɛ ka bɔgɔ sama ka bɔ a la ka jaman bila a ta fan n'o tɛ mali ta ala yɛrɛ de y'o dilan k'o ban k'o bila yen propre prêt à consommer
mais ala sɔnna ka nin bɛɛ to transition kɔnɔ la a bɛ fɔ de ma ko les quatre C min bɛ mali jaman na o de yera buguni mais n ka cɛ ne y'a f'i ye yan ko le mali est un scandale géologique i y'a fɔ yan n ko mali dugukolo ye balawu de ye sɔrɔ min bɛ mali la dugukolo kan a tɛ diɲɛ jamana si a fɔ ko ne y'o f'i ye ala m'o di diɲɛ jamana si ma hali makan a tɛ hali madina a tɛ yen kɔrɔ olu ye dugu barikamabaw ye ala ye min fisamantiya bonya ka tɛmɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen wa ala ye min di mali ma a m'a d'olu si ma alahu akbar a tɛ yen
jaman ma ye buguni wa jaman bɛ kɛɲɛba a bɛ kɛɲɛba kɛɲɛba jaman dingɛ yera dugu saba fo dugu naani na o ye ɲinini sera yɔrɔ min na dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye k'a daminɛ sikaso region mhm. ka na buguni region ka na bamako ka na kulikoro region ka taa kita region ka taa kayi region ka taa eh, segu ka taa tɔnbɔkutu ka taa gawo fɔ kidali nin bɛɛ dasilen don jaman de la mali dugukolo jukɔrɔ jaman bɛ nin bɛɛ la ka taa ɲininikɛlaw tilara o la pewu pewu pewu pewu pewu o o o mɛnna alhamdulilah o de kama mhm. sani mali k'a ka indépendance ta mhm. faransi min nana an kolonize ni faransi ka mara tun bɛ yan mhm. sani modibo keyita ka independance di anw ma mhm. en 1959 faransi ye jɛkulu dɔ labɛn ko kɔrɔnfɛmɔgɔw k'u tigɛ ka bɔ an na k'o tɔgɔ da ko ocrs organisation commune des régions sahariennes ocrs kɔrɔ nin ye histoire ye dɛ nin ye donjan donjan tɛmɛnen kumaw nin y'o de ye tan sisan o ocrs min ni faransi y'a créer amadu sedu jikɔrɔni ala ka hinɛ a ye anw de sigi k'an kalan nin ko ninnu na aw ka se ka tiɲɛ dɔn min kɛra mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne fitinin don n donnen don journalistiya la ne ma girin ko perdiem bɛ yan fɛ n ma girin ko wari bɛ sɔrɔ nin ka interview la non ni kunnafoni bɛ yɔrɔ min ne bɛ taa yen de n bɛ information ɲini kɔrɔ o de kama i kɛra journaliste ba ye mali kɔnɔ n ka bloc note bɛ n bolo ne bɛ sisan ne bɛ journalistew ye yaala la u bolo fila fifalen don hali bigi ni papier t'u bolo bɛɛ ko ko discours copie di yan anw ka temps na photocopie tun tɛ sɔrɔ o ka kɛlɛ kɛ copie nɔfɛ non anw tɛ kɛlɛ kɛ copie i b'i sigi avec ta mémoire i n'i ka bloc note i b'a capter journaliste ka baarakɛlan fɔlɔ ye bigi ni bloc note i b'a sɛbɛn i b'a mara yen ne ka bloc-notes dama bɛ armoire kɔnɔ yen depuis don fɔlɔ min n ye reportage daminɛ n ka reportage fɔlɔ kɛra CICB la cérémonie min na a bloc-notes bɛ yen u bɛ maralen de kɔrɔ i y'a fɔ cogo min na bi t'a kuru ye siga yɛrɛ t'a la ɔ donc
o documentation min n'a y'a fourni kuma kɔfɛ olu bɛ yen parce que ale ma kɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ye o il a été quelqu'un très transparent a y'a dɔn ko a ti to yan si ye a ti to yan belen donc n'a bi taa a taatɔ la kibaruya minnu bɛ ani information minnu bɛ ka da mɔgɔw tulo kan a b'o di an ye dɔ tɔmɔ o la mais a ma dan o ma dɛ parce que actualité bɛ falen diɲɛ ɲininiw bɛ falen an y'a actualiser agence pour la promotion des investissements API an ye ɲinini kɛ yen direction nationale de la géologie et, et des mines DNGM an ye ɲinini kɛ yen expert minnu bɛ Mali la qui s'occupent des questions du sous-sol qui s'occupent des questions de diamant qui s'occupent des questions minières an ye ninnu consulter consulter donc on a aujourd'hui une somme d'informations min hali n'a bɛɛ tɛ mais fitinin don min bɛ se ka jamana nafa o bɛ yen. kɔrɔ nin de kama maaw b'a fɔ ko n k'i wele wagati caman. ko k'a sabu kɛ kunnafoni jɛlen o de bɛ sɔrɔ i bolo e y'a dɔn kun min na faransi ko ko ocrs ka créer wa ocrs ka créer wa ayi parce que o don mali modibo keyita ninnu ko k'u bɛna indépendance ta faransi tun b'a fɛ depuis o don ka mali tila fila ye et les régions du sahara les trois régions nord notamment kidal k'olu ka k'u dama pays ye mun na parce que faransi b'a dɔn uranium bɛ kidal cobalt bɛ yen eh, coltan bɛ yen gaz bɛ yen pétrole bɛ yen ji bɛ yen phosphate bɛ yen bauxite bɛ yen magnésium bɛ yen schiste bɛ yen eh, lignite bɛ yen nin bɛɛ de dasilen bɛ yen ani manganèse. kɔrɔ mali dugukolo jukɔrɔla a falen don. o de kama ne k'i ma n ko le mali est un scandale géologique. ne y'a ne y'a kuma in fɔ yan mɔgɔ y'a tigɛ tigɛ k'a bila tiktok kan. oui oui.
jama bɔlen tɛ nin ye wa. a jama bɔlen don.

k'i ka baara de i to a kan donc ɔ o sɔrɔ min bɛ mali la o de kɛra mali ka kara ye depuis 12e siècle ni 13e siècle diɲɛ fɛnɛ kun ɲɛ ma yɛlɛ mali de kun ɲɛ yɛlɛlen don anw de kun bɛ diɲɛ tɔw domine anw de bɛ aide budgétaire kɛ diɲɛ tɔw ye kanku musa ye an ka 15000 tonnes d'or de don doni yan ka t'o ni diɲɛ jamana bɛɛ diɲɛ bɛɛ farafinna arabu jamanaw erɔpu jamanaw k'a ni diɲɛ bɛɛ fo ka sanu prix bin po hali bi maa wɛrɛ ma sɔrɔ maa min sera k'a ɲɔgɔnna maa si ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ na fɔlɔ ka ala ka diɲɛ da a ma se ka kɛ hali bi an mali mali jamana ye aide min kɛ diɲɛ jamanaw ye maa si ma sɔrɔ kabi ala ye diɲɛ da k'i y'o aide budgétaire kɛ mɔgɔ ye k'i y'o aide sociale kɛ jamana ye u bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ a tɛ ɔ o don de diɲɛmaa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ le mali est riche mali est riche tɛ dɛ le mali est le plus riche pays du monde entier o de la ne y'a f'i ye n ko ala y'an sɔn ka tɛmɛ hali maka ni madina kan aa kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la révélation baw b'i bolo ni ne k'i ma ala y'an sɔn ka tɛmɛ maga ni madina kan nafoloko ani diɲɛ nɛɛma sira fɛ misali ta dɔrɔn sanu dɔrɔn kanku musa ye sanu min ni a taara dɔ ni maga ka dɔ ni medina ka dɔ ni egypte ka dɔ ni jamana ninnu bɛɛ la e ye maga sanu ni ko mɛn mali la e ye madina sanu ni ko kɛ mali la kira kaburu bɛ yen misiri sanumanw bɛ yen yen ye silamɛya faaba ye mais ala ye min di anw ma diɲɛ nɛɛma na a m'a d'olu ma e y'a mɛn ko u delila ka mobili fa sanu na ka n'a di mali ma ayi o ma deli ka kɛ fɔlɔ ɔ mais anw delila k'a fa sanu na ka t'a d'olu ma sanu dɔrɔn o ye sanu dɔrɔn ye han parce que anw ye bɔli daminɛ sanu de la sanu bɔli bannen an tilara ka bɔli daminɛ nɛgɛ nɛgɛ le fer i bɛ tɛrɛn caman ye ka boli i bɛ avion caman ye ka pan i bɛ usine caman ye ka tourner France jamana kan a nɛgɛw bɔra Mali la de minnu b'an ka kungokolo dɔn n'i mɛnna ka yaala i bɛ nɛgɛbo ye nɛgɛbo nɛgɛ bɛlɛ finman dɔ bɛ yen bɛlɛ finman dɔ bɛ yen o ye komi gudɔrɔn bɛlɛ mais gudɔrɔn bɛlɛ ye fara kulu cilen mais ale bɛ naturellement kungo kɔnɔ a bɛ fɔ nɛgɛbo o ye ni nɛgɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan u b'a yeele yɔrɔ min ka a a a a kɛ barres ye ka na n'a ye ka na di colonisateur ma an ka numu n'an ka mɔgɔw kun minɛlen bɛ o baara de la tubabuw fɛ bolo la kɔrɔnfɔn de kuma tiɲɛ o nɛgɛbɔw yɛrɛlen b'an ka kungo kɔnɔ halisa mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ kungo yala u b'a dɔn donsow ni fulaw ani bagangɛnnaw minnu bɛ kungo kɔnɔ ani sɛnɛkɛlaw b'a dɔn ko nɛgɛbo b'u ka kungo kɔnɔ a nɛgɛbo dun n'i y'a ye i b'a ye dingɛ kɔrɔ sen nɔ b'a kɔrɔ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko gansan tɛ e b'a nɛgɛ ninnu u ma sen u man dun dɛ un mètre deux mètres nɛgɛ b'a kɔnɔ han le Mali est riche en fer donc sɔrɔ min bɛ anw ka jamana la o de kɛra anw bolo kara ye o kara in de y'a to tubabu nana firi anw kan k'anw kolonize ka sɔrɔ ninnu cɛ ka taa n'a ye ka taa bila faransi banki la o m'u bɔ tuguni u nana lajɛ tuguni k'an kolonize ka anw ka nɛgɛ min n'u y'a suɲɛ ka taa ka n'o kɛ ka arayi da pour que n'u y'an ka fɛn minnu suɲɛ u k'o boli arayi kan ka taa ka baara nɔgɔya u yɛrɛ bolo o m'u bɔ tuguni modibo kɛlen ka indépendance ta u nana ka na fɛɛrɛw ni taabolow sigi min b'a to halisa sɔrɔ min bɛ anw ka jamana kan u sen kana bɔ a la cɛ ni di b'i bolo limɔgɔba tɛ bɔ i kunna dɛ ayi non n'i bolo bɛ di la limɔgɔba tɛ bɔ i kunna non i ni mankan de don dɛ ɔ mali ni faransi ni etats unis de bɛ ten parce que mali ye dibara de ye basigi a man nɔgɔn mali tɛ fantan jamana ye dɛ mali ye jamana min ye n'a a maracogo de juguyara a ma ɲɛmɔgɔ ɲumanw de sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ nɔgɔ la n'o tɛ mali tɛ fantan jamana ye o ye tiɲɛ anw se bɛ anw ye sɔrɔ bɛ anw na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan parce que n bɛna fɛn bi saba d'i ma ala ka nɛɛma na mɔgɔ ma wɔsi ka min kɛ ala ye min di mali ma ka fara jama in kan n bɛna o fɛn bi saba n bɛna o f'i ɲɛna bi ka tila k'a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ f'i kɔrɔ bi ta kuru ye bi ta kuru ye an b'a fɔ aw ye aw bɛ émission min kɔnɔ an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ a ye a partager kɔrɔ sedu umaru tarawele de bɛ an bolo bi kɔrɔ taa n'a ye i kana kilisi dɔn mais fɔ nɔfɛ kɔni i tɛ fili o la n'i ye min fɔ i b'a fɔ kelen n'i ye min fɔ i b'a fɔ fila i b'a fɔ nɔfɛ non non n tɛ fili o la sanu min n'an bɛ k'a bɔ don o don i bɛ kɛlɛ ye ko lisansi ma di yan permis ma di yan ministère des mines fɛ o kɔrɔ tɛ ko sanu dɛsɛlen bɛ anw ka mali territoire kan mali ka réserve d'or on a 800 000 tonnes de réserve d'or o b'an ka dugu jukɔrɔ mali kɔnɔ hali bi mali kɔnɔ san o san an bɛ 60 tonnes d'or de bɔ mais 800 000 tonnes de réserve d'or o de bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ o kɛlen le mali est troisième producteur d'or en afrique sud afrique ni ghana dɔrɔn de bɛ anw ɲɛ n'o tɛ anw ye premier di anw ye deuxième di an ye troisième di n'i ye sud afrique ni ghana bɔ yen anw bɛ kɛ premier ye o tɛ kelen ye phosphate o 20 millions de tonnes o de bɛ mali dugukolo kan a bɛ yɔrɔ min o de ye tilemisi ee fosfati fana bɛ yan ɛ fosfati bɛ yan kɛ n ko mali fosfati bɛ ka u bɛ ka bɔgɔ cɛ ka taa n'a ye moritani fɛ ka taa don pɔrɔ la ka taa n'a ye brezil ka taa n'a ye ɔsitirali olu de bɛ ka ci kɛ n'a ye brezilɛnw bɛ ka o fosfati mali fosfati de kɛ ka timinkala sɛnɛ k'o kɛ sukaro ye ka n'o feere ma an bɛ k'o kilo san kɛmɛ ni mugan kɛmɛ ni bi naani kɛmɛ ni bi duuru kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ka fala ah! di nizɛri kɔnɔ fosfati b'an fɛ an bɛ se ka fosfati ta tilemisi ka na ofisi di nizɛri baara k'an ka timinkala sɛnɛ ka sukaro kilo feere mugan bi saba mais brésil de b'a ta ka bɔ anw fɛ yan ka taa sukaro sɛnɛ timinkala sɛnɛ ka na n'o ye anw fɛ an bɛ takisi ni impôt an bɛ mali malidenw de bɛ baara kɛ k'o wari bɛ fara ɲɔgɔn na ka t'o don sukaro tɔnnaziw la ka na n'o ye mali la ka sɔrɔ a sun bɔra yan. aa kɔrɔ bi ta ye révélation baw ye.
n ka cɛ ala ma anw sɔn. ala ye an sɔn. a fɔ saba. calcaire o bɛ bafulabe o bɛ ɔnbori 40 millions de tonnes. hɔn o bɛ yan a fɔ naani naani kɔkɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kɔkɔ min fɛ le sel gemme o bɛ tawudeni 53 millions de tonnes de réserve de sel gemme
aa maliyɛnw an na fɛn mɛn bi an ma deli ka min ɲɔgɔn na mɛn soit an na fɛn mɛn bi aw famana ka min ɲɔgɔn na mɛn a fɔ duuru duuru bɔkisiti e bɛ bɔkisiti dɔn wa ayi n tɛ bɔkisiti dɔn bɔkisiti ye nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka ali dilan ani les appareils non inoxydables c'est que avion filɛ ou bien drone filɛ n'a bɛ pan sanfɛ ni san bɛ ka na wala ni nɛnɛ bɛ n'i ye nɛgɛfin bila sanfɛ ni san bɛ ka na ni nɛnɛ bɛ mun de bɛ k'a la zɔn ti da a la wa o de bɛ da la ɔ donc an mago bɛ minɛn na zɔn ti da minnu na o de kama i bɛ ali ye mɔgɔ caman ka da la sisan parce que zɔn ti da o la mais ali ye bɔkisiti a jasilen de mais bɔkisiti bɛ kɛ ka les appareils volants appareils minnu bɛ yen ni an t'a fɛ ee zɔn ka da u la n'u bɛ pan sanfɛ nɛɛma ni sanji kɔrɔ bɔkisiti bɛ kɛ k'o de dilan donc c'est précieux hali drone de combat ninnu a bɛ a bɛ don fabrication na aa bi ta ye mali ala ye nɛɛma minnu kɛ mali ye kɛɲɛ dugu jukɔrɔ nafolo an bɛ k'an da don olu de la bi ɔ o bɔkisiti 1,2 milliard de tonnes o de bɛ mali la a bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn wa a bɛ kayi ani bamakɔ e sigilen filɛ yɔrɔ min na bɔsiti bɛ nin dugukolo jukɔrɔ bɔsiti bɛ bɔsiti bɛ bamakɔ yan wa bamakɔ tilebinyanfan fɛ k'a daminɛ amudalayi la ka taa lafiyabugu ka taa dogoduman ka taa kɔnibabugu ninnu na ka taa nin bɛɛ de bɔsiti i ɲɛ bɛ kulu minnu na ye c'est des collines de bauxite
kɔrɔ i bɛ nin fɛn i bɛ nin dɔn kosɛbɛ n'o bɔra yen
n ye fɛri f'i ye
nɛgɛ nɛgɛ min ni foyi ti dilan e sigilen bɛ sɛsi min kan nɛgɛ b'a la ne sigilen bɛ min kan nɛgɛ b'a la moto min ne b'a boli nɛgɛ de don mɔbili ye nɛgɛ de ye nɛgɛso ye nɛgɛ de ye daba ye nɛgɛ de ye fɛn bɛɛ ye nɛgɛ de ye bɔmu ye nɛgɛ bɔmu nɛgɛ b'a la parce que nɛgɛ de bɛ kɛ k'a envelopper grenade ye nɛgɛ de ye marifa dabulu nɛgɛ de don marifa kisɛ ye nɛgɛ de ye char combat ye nɛgɛ de ye diɲɛ fɛn bɛɛ sigilen don nɛgɛ kan nɛgɛ 2 milliards de tonnes de bɛ Mali wa o bɛ Kayi nɛgɛ nɛgɛ deux milliards de tonnes c'est à kayi de réserve ee kɔrɔ bi maaw n'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni émission in an famana ka nin ɲɔgɔnna kɛ a fɔ wolowula wolowula maganɛsi maganɛsi fana ye nɛgɛ ye nɛgɛ min y'a lɔn acier n bɔra k'o f'i ɲɛna o bɛ min ɲɛ acier ye araye sira ninnu de ye mais i b'a ye araye sira yɔrɔ dɔw bɛ yen tɛrɛn famana ka boli sa n'i taara lajɛ zɔn dalen t'a la mais ale ye acier nɛgɛ ye min acierlama don mais zɔn ti da ale la si caman bɛ yen u b'olu ta k'o kɛ araye pays développé ninnu na ou bien an fɛ yan pour que mɔgɔw k'a dɔn i ka moto roulement ou bien mɔbili roulement i b'a sɔrɔ bikisɛnin dɔw b'a kɔnɔ i b'i yɛlɛ ka ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ marito kɛ k'a ci kon a ti a ti yele a ti ci a ti kari a ti gɔlɔn bikisɛ min bɛ kɛ roulement na ɔ o de o nɛgɛ in a bɛ fɔ o de ma ko eh, maganɛsi ɔ ale bɛ kɛ ka araye nɛgɛw dilan a bɛ kɛ ka aparɛyiw dilan aparɛyi minnu n'olu ye kɛlɛkɛminɛ a bɛ kɛ ka kɔfurufɔriw dilan fɛn caman bɛ acier a bɛ don o dilanni na diɲɛ mago b'o la bi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya tɛ se ka taa ninnu si kɔ o bɛ mali la yan bon dix millions de tonnes o bɛ jamana yɔrɔ min i b'a dɔn wa ayi ansongo ansongo mhm.
A bi mali dugu jɔn na ayi ni ne y'a f'i ye n b'a yɔrɔ f'i ye o a bɛɛ ɲininen don k'a bɛɛ ye sisan bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don ni n y'a f'i ye dɔrɔn n b'a yɔrɔ f'i ye k'a réserve f'i ye n'i ma d'a la n sɔsɔ n bɛ na n'a source ye a n'a document ye a bɛɛ dafalen b'i bolo ɲininikɛlaw tilara o bɔ nin document ninnu de bɛ tubabuw bolo ninnu dogolen de don anw na ne ka nin information dɔw pour que ne k'u sɔrɔ i b'a dɔn ne taara yɔrɔ jumɛn ne taara faransi faransi ka sitiw kan ani faransi ka documenta documentaire bɛ yɔrɔ min na ne taara ka t'olu de ɲini ka renseignements ɲini ani ka faransi ka documents ɲini k'u dénicher ka na pour que ka nin information ninnu sɔrɔ ninnu dogolen don maliyɛnw na hali mali autorité caman bɛ i bɛ nin fɔ bi u da de b'i waga u b'a ko cɛ ce petit là d'où il sort tout ça est ce que nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais parce que a dogora an na de ka f'u ye ko tiɲɛ u ye mali dogo anw na u bɛ min kalan kun dɔrɔn révolution française napoléon bonaparte socrate donzeni bose anw bɛ kalan o dɔrɔn de la la france le brésil la chine anw b'o dɔrɔn de kalan ekɔli la mais mali yɛrɛ min ye anw t'o kalan
sinon kɔrɔ denmisɛnninw ka kan ka se ka nin dɔn jamana kodɔnnaw ayi u tɛ se ka u tɛ fɛ anw ka nin dɔn o fɛn caman bɛ mali yɛrɛ la seko ni dɔnko ni danbe la u tɛ fɛ anw k'o dɔn o de kama u ye hali anw ka culture yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnni ye alors qu'anw ka culture ye bouche à oreille de ye barika bɛ o de la wa fɛn caman bɛ fɔ bouche à oreille la a tɛ se ka sɛbɛn parce que fɛn dɔ ka ɲi e bolo a man ɲi ne bolo gundo dɔ bɛ yen bi ni ne y'a fɔ mɔgɔ bɛ fiyɛ ou bien i sigilen bɛ bɔ ka bin o y'i bonnen ye kɔrɔtɛ la n'i y'o sɛbɛn livuru la mɔgɔw tɛ tilen ka ɲɔgɔn fa wa. mais a bɛ se ka fɔ da kɔni na e ye e k'a t'i kɔnɔ mhm. o ye anw ka tradition de ye maintenant n'an ye kumaɲɔgɔnya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ kɛ sɛbɛnni ye o gundo ninnu tɛ tunu wa. o de kama cɛkɔrɔba caman ni gundo taar'u da kaburu kɔnɔ gundo minnu n'an ka armée mago b'a la bi n'an ka ɲɛmɔgɔw mago b'a la ni jamana mago b'a la bi ka jamana bɔ nɔgɔ la. n'i ko bi ko nɛgɛ haya mɔgɔ b'a f'i ye ko tiɲɛ t'a ye ko nɛgɛ haya tɛ bilen n'i ko bi ko dibila mɔgɔ b'a fɔ ee propagande don mais pourtant tiɲɛw de kun don wa hali bi u bɛ yen dɛ mais u bɛ fɛ ka tunu dibila bɛ yen nɛgɛ haya bɛ yen han nɛgɛ haya k'a fɔ a binn'i kan a ma don i la o tɛ dɛ a t'i sɔrɔ yɛrɛ jɛlan a a lɛkɛ sɛ mali armée sɔrɔdasi bɛɛ mago t'o la bi bɛɛ mago b'o la bi n'o tun bɛ dun n'o tun bɛ bi dun
a bɛ se ka fɛn dɔ dilan a bɛ se ka fɛn dɔ dilan a bɛ fɛn dɔ dilan ni dibila tun bɛ bi dun aa tun bɛ fɛn dɔ dilan an ka armée tun tɛna tunu ka taa don jugu kan jugu sigilen ɲɛnama i bɔ min kalama aw bɛ ka fa aw ɲɛ tɛ fɛn na non siga t'o la a tun bɛ fɛn dɔ dilan aa bon tubabu y'an bɛ nin bɔ nin bɛɛ de sira kan ko nin nin si man ɲi k'an bila u ka sira kan sira min ni fɛn n'a tɛ aboutir foyi la a bɛ taa aboutir fu de la néant sira min bɛɛ dibi ye
ee a sekinna mhm. schiste bitumeux

marbre minnu n'u bɛ kɛ karo ye n'u bɛ don construction na n'u bɛ kɛ ka fɛn caman dilan ɔ o réserve min bɛ mali la 60 millions de tonnes non exploitées mali la awɔ lignite ale de bɛ kɛ ka électricité produit ale de bɛ kɛ fɛnɛ ka ɛɛ ɛɛ briquette combustible ninnu dilan ɔ o o hakɛ min bɛ gawo gawo dan yɛrɛ t'a la.
A ka ca quantité
inestimable i tɛ se k'a calculer o bɛ gawo a bɛ dugukolo la gypse o 405 millions de tonnes o de bɛ yen o gypse o bɛ kɔmi faranɔgɔ bɛ cogo min usine soni ka faranɔgɔ bɛ cogo min ale de bɛ kɛ plâtre a bɛ kɛ engrais a bɛ kɛ fertilisant agricole ye o de b'a to kɛnɛ min bɛ mali bolo n'a bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ se k'a bɛɛ baara ne y'a f'e ye n ko mali superficie un million deux cent quarante et un mille kilomètre carré a un million deux cent quarante et un mille kilomètre carré la yɔrɔ min b'a la ko sɛnɛ bɛ se ka k'a la ala y'o di aw ma o bɛ t'i jɔ o tilancɛ de la. han awɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na oui a yɔrɔ la ji tɛ yen fara tɛ yen kulu tɛ yen foyi foyi tɛ yen près de 48 000 ɛɛ kilomètre carré o de bɛ yen o de bɛ mali bolo min qui est une surface cultivable i bɛ se ka sɛnɛ k'a la ka sɔrɔ i ma mag'a la i m'a aménager maka ne y'a f'i ye ko ala y'an sɔn ka tɛmɛ yen kan maka yiridenw fɛn kɛnɛ a bɛ yen mais kulu de bɛ yen maka ye sahara de ye kulu de don kulubaw hali ji tɛ sɔrɔ n'i ma dingɛ senni ɔ olu sera ka forajibaw senni ka ji maîtriser i ma dubaï ye wa ayi n ma yen ye bɛɛ bɛ kulo ko dubaï mali sɔnnen don ni dubaï ye ji bɛ anw min b'an bolo o tɛ dubaï bolo dubaï bɛɛ ye cɛncɛn de ye o mais u ye verdure de créer sahara kɔnɔ diyagoya la parce que u ye baara de kɛ mais ala ye verdure di anw ma ka tila ka dugukolo di anw ma hali n'i ma ji si drainer i bɛ sɛnɛ k'a la a fɛn min ɲɛ ni samiya donna a fɛn min ɲɛ i b'a kari jamana dɔw bɛ yen n'i ma ji kɛ ka sɔnni kɛ sɛnɛfɛn tɛ kari yen o mais mali la an b'an sigi ka samiya kɔnɔ trois à quatre mois d'hivernage an b'an sigi k'o kɔnɔ ala b'an ka dugukolo sɔn n'o ye o ji bɛ woyo ka taa kɛ kɔ kɔnɔ ka woyo ka taa eh, kɔgɔji la ka anw sigilen to hali ka ji kunbɛn an ka dugu bɔda la an tɛ se k'o kɛ
a ji bɛɛ bɛ taa ta a ji bɛɛ bɛ taa ta or jamana dɔw bɛ yen san tɛ nako fila kɛ san kɔnɔ yala o tɛ se ka sɛnɛfɛn mɔ ayi o tɛ se mais o jamanaw olu de bɛ fɛn kɛnɛ feere anw ka mali ma marɔku b'o la alizeri b'o la moritani b'o la tunisie b'o la olu bɛɛ ye pays jalanw de ye o kulu ani cɛncɛnw ala m'olu ka dugukolo nɔgɔya i b'a fɔ anw mais nous on a plus de 48 000 kilomètres carrés de terre cultivable o 48 000 kilomètres carrés i b'a dɔn anw ye joli sɛnɛ wa ayi 2 pour cent 2 pour cent awɔ
office du niger périmètre irrigué les zones aménagées les différents barrages e ka kɔɔriforo ne ka ɲɔforo e ka tigaforo nin ka maloforo an ka cikɛ foroni an ka kabaforo n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali ka surface cultivable la 2 pourcent an y'o dɔrɔn de baara foyi ma kɛ fɔlɔ foyi ma kɛ an ye baara kɛ non foyi ma kɛ an ye baara kɛ ayi n'an ye 10 pourcent baara an tɛ farafinna bɛɛ balo non an bɛ farafinna bɛɛ balo bon an ye 10 pourcent de dɔrɔn baara bon o yɛrɛlen bɛ yen depuis diɲɛ kununko fɔ bi o bɛ yen depuis indépendance o bɛ yen fɔ ka se sisan ma anw ma se k'o baara yɛrɛ fɔlɔ anw bɛna an bɛna an bɛ an bɛ mun ɲini petɔrɔli petɔrɔli ɲini na petɔrɔli de bɛ dun wa jaman bɛ kɔngɔ bɔ maa na wa n ko balo de bɛ dun kɔngɔ bɛ diɲɛ na bi e ma macky sall bolilen ye ka taa fɔ putini ye o n b'a deli balo di an ma an k'a dun balo di faransi ma o k'a dun n'o tɛ kɔngɔ bɛ n'an faa wa. a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn fana. e n'i ma fa i bɛ se ka mobili boli i bɛ se ka moto boli i bɛ se ka bazɛn don de ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ bazɛn bɔ ka da o. non i tɛ se ni kɔngɔ bɛ a tuma na. diɲɛ priorité fɔlɔ ye dunkafa de ye o dunkafa bɛ mali de bolo a diɲɛ de kan ka boli anw nɔfɛ bi an filɛ boli la ukraine ni russie nɔfɛ u ka blé nɔfɛ diɲɛ de kan ka boli mali nɔfɛ parce que blé sɛnɛkɛyɔrɔ min b'an bolo yan o bɛ se ka farafinna bɛɛ ta ka diɲɛ bɛɛ ta mais anw ma baara kɛ. siga t'o la mais an ye sigi k'a lajɛ a ma labaara. kɛnɛ ma aménager ji ma maîtriser baara ma kɛ. malidenw yɛrɛ ma bila baara la wa malidenw yɛrɛ sigilen bɛ u tɛ fɛn na n bɛ min f'i ye un jeune n'i sera san tan ni fila tu dois être actionnaire actionnaire i b'o kɔrɔ dɔn wa dɔ kɛbaga o de ye actionnaire ye min bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye actionnaire ye mun ye k'i fa ka mobili ko k'i ba ka so jɔsi ka t'i ba ka na san sugu la n'i y'o fila ni saba kɛ ba b'a fɔ ko kuma ko mun de kɛ i b'a f'i ba ye ko mama je suis actionnaire ne ye baarakɛla de ye action de bɛ ne bolo n bɛ baara kɛ n'i tilara i fa ni baw la i bɛ se san tan ni duuru san mugan ma waati min na i b'i yɛrɛ ka entreprise ta i tɛgɛ la i bɛ baara kɛ hali n'a kɛra nakɔ sɛnɛ ye i bɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛna fɛn ɲɛ i fa ni ba ye i bɛ fɛn ɲɛ i yɛrɛ a bɛ développer diɲɛ jamana tɔw o sɛnɛkɛla bɛ ba yirika ni miliyɔn na cogo min o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ mali la parce que kɔngɔ bɛ diɲɛ na maliyɛn yɛrɛ ma fa yɛrɛ kɔngɔ bɛ bi dɛ repas saba tile kɔnɔ o sɔrɔli du bɛɛ t'o sɔrɔ bi dɛ alors que tile kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ kan ka dumuni kɛ siɲɛ hakɛ min wa siɲɛ tan siɲɛ tan awɔ siɲɛ tan dumuni tɛ ka tasaba fa k'i sigi k'i fa ŋami k'i tɛgɛ ko ka ji min ka taa o tɛ dɛ non ça c'est la malbouffe i bɛ dɔɔni dɔɔni de dun a bɛɛ la i bɛ jɛgɛ dun i bɛ sogo dun i bɛ yiriden kɛnɛ dun i bɛ yiriden mɔlen dun i bɛ nin dun i bɛ nin dun i bɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka buna hadamaden na c'est ça une alimentation saine et équilibrée mais anw kɔni bɛ kiniba in gosi dɔrɔn wala an bɛ toba ni basiba gosi siɲɛ kelen dɔrɔn n'an ye gilasi ji sɔrɔ k'o min ou bien n'an ye non n'an ye thé sɔrɔ k'o min an ko bi diyara c'est la malbouffe mali n'o man kan n'an ye baara kɛ han ɔ mais an tɛ se ka baara kɛ parce que bolo birilen bɛ nin bɛɛ de ɲɛma ka bolo biri mali marabaaw hakili ɲɛma yanni u ka miiri k'a fɔ an ka dugukolo aménager an ka sɛnɛ kɛ an ka jeunesse bila baara la u bɛ miiri k'a fɔ an bɛ joli exporter ka na an bɛ mun de kɛ pour que ka exonération kɛ o sɔngɔ ka jigin an bɛ se ka mun de kɛ pour que julaw ka lafiya u ka se ka taa minɛn ta ka na jamana approvisionner nɔgɔya la alors que fala kɛnɛ 58 mille 58 mille kilomètres carrés o yɛrɛlen bɛ yen sɛnɛ tɛ ka se ka k'o la foyi tɛ yen i tɛ un milliard ta chaque année i k'a investir région ni ani cercle la. a b'a to baloko a bɛ se ka nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ. le Mali a 47 cercles découpage ancien 47 cercles par an 1 milliard 1 milliard investi ça fait 47 millions sur un budget de 230 milliards o ka ca 2300 milliards o ka ca. o man ca. ɛ eh, loi de programmation militaire an ye 1230 milliards don armée la ça veut dire que an bɛ se ka 1000 milliards don agriculture la pour que kɔngɔ ka bɔ an na au moins parce que n bɛ min f'i ye n'i ye kɛlɛ cayalen ye an ka jamana kɔnɔ kɔngɔ de bɛ maaw la ani fantanya. o de bɛ ka mɔgɔ caman don a la. comme rébellion ni terrorisme na. siga t'a la conviction tɛ dɛ. Mm. diinɛ ko tɛ foyi tɛ parce que sɛgɛn de b'u la waa tan ni waa duuru ni waa mugan min d'u ma o de kama u b'o kɛ mais n'i ye baarakɛyɔrɔ créer u ka yɔrɔ la. k'u ka dugukolo aménager k'u bila baara la e kɔnɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ di saya ma ayi non non non o tɛ sɔn o tɛ sɔn sɛgɛn de bɛ k'a bɛɛ bila ka taa donc anw tɛ ka baara kɛ jiko tɛ anw na sɛnɛ na dɛ je vais te dire fleuve belebeleba fila bɛ an fɛ yan le fleuve Sénégal 1780 km i b'a dɔn ji min bɛ boli seconde kelen kɔnɔ 640 000 mètres cubes par seconde Hein? Forage kelen ye 2 mètres cubes, 4 mètres cubes. mais mali la ji min bɛ tɛmɛ chaque seconde 640 000 mètres cubes par seconde o de bɛ boli ka tɛmɛ anw na ka t'i bin ba kɔnɔ ka t'i bin eh, eh, kɔgɔji la an sigilen don hali ka ji kunbɛn hali ka ji maîtriser k'an ka dugukolo walankata an ma se an ma se ala y'anw jɛ
anw bɛ se ka taa an jɔ eh, makankaw kɔrɔ ko ala ma anw sɔn anw bɛ taa saraka deli arabu jamanaw de kan ka n'an ka jamana développer anw bɛ t'olu ka jaka de minɛ ka n'an ka jamana développer anw ma yɛlɛ ala la wa est ce que anw ala ye min kɛ anw ye anw anw anw anw jɔra ala ye wa ayi donc il est temps k'an ka baara kɛ le fleuve niger 4184 kilomètres de long a hakɛ min bɛ mali la sur les 4000 kilomètres 1700 km a bɛ ɲini ka kilomɛtiri ba fila bɔ sur les 4000 n'i y'a tila fila ye tilancɛ o de bɛ boli mali territoire kan a bɛ bɔ guinée ka boli mali territoire kan mali région bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ fleuve niger ji la fo n'a kɛra sikaso ni kidali n'o tɛ mali région tɛ yen fleuve niger tɛ boli min na ka boli ten fu ka t'i bin kɔgɔji la fu anw tɛ foyi sɔrɔ a la. région ninnu bɛɛ.
anw sera ka fitinin min kɛ dɔrɔn an ye périmètrenin dɔ kɛ bagineda ani kangaba ani office du niger office du niger yɛrɛ potentialité an ma hali 10 pour cent baara o la o ye office du niger fala ye segu fala ye mais fala dɔ bɛ mali bolo min ka bon ni segu fala ye a bɛ fɔ o de ma ko le delta central du niger
o bɛ le delta central du niger ça c'est entre tombouctou et lere o fala ka bon ni office du niger ye mais an ma bɔ segu an ma se ka segu yɛrɛ baara fɔlɔ an bɛ taa mun ɲini o de kama baaranin dɔw bɛ ka kɛ yen mais e t'a dɔn mali ko an tɛ baara la non baara tɛ ka kɛ kɔrɔ est-ce que riz kan ka importer anw ka jamana kɔnɔ non kɔrɔ baara tɛ ka kɛ n'i ye nin jateminɛ baara tɛ ka kɛ mali kɔnɔ ni n bɔra baw la fleuve senegal a bolofara faleme o janya 650 km mali territoire kan bafin 563 km mali territoire kan bakoyi 560 km mali territoire kan bawule ne ka arajo so tɔgɔ dalen bɛ kɔ ni kungo min na bawule 500 kilomètres de long o de bɛ mali cɛ ci ka taa i fili kɔgɔji la han ala ma ji d'anw ma ala ye ji d'an ma mun de b'anw jɛ k'anw tɛ ji drainer maîtrise d'eau kɛ k'an ka dugukolo aménager ka fala kɔnɔ baw dasi ka lemuruba sɛnɛ ka ku sɛnɛ ka pomme terre sɛnɛ ka jaba sɛnɛ ka loko sɛnɛ diɲɛ mago bɛ fɛn o fɛn na ni u b'a dun dunfɛn na mun na anw t'a sɛnɛ mali la k'a exporter ka taa o de kama n ko transition in bɛna mɔgɔ caman ɲɛ yɛlɛ n bɛ nin bɛɛ fɔ mun na ne bɛ nin dɔn a mɛnna dɛ mais n b'a dɔn don dɔ kɛra ni n tun y'a fɔ a bɛ fɔ ko n ye fatɔ ye n b'a fɔ pour que asimi n'a ka jama u k'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko c'est faisable c'est jouable parce que n'u sera ka mali doter hélicoptère tan ani kɔ transition kɔnɔ ani char ni kɛlɛkɛminɛn na ka drone dakabanaw d'a ma minnu bɛ bɔ turki n'a ɲɔgɔnna tɛ an dafɛ jamana ninnu na o kɔrɔ de k'u bɛ se ka nin kɛ o de la n b'a fɔ bi. non u bɛ se ka ninnu kɛ u bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye. ɔ laki minnu b'an bolo laki fagibin laki tele lac gouber lac kabara lac debo lac kamango lac duwakire lac dawuna lac horo nin bɛɛ ye étendue d'eau baw ye bɛɛ bɛ mali kɔnɔ yan nin bɛɛ bɛ mali kɔnɔ e tun ye nin dɔw tɔgɔ mɛn yan ayi nin bɛ yan bon i b'a dɔn kɔba minnu b'an bolo minnu fana ti ja on a plus de 200 mares kɔ belebeleba minnu ti ja san kalo tan ni fila ji b'a la ɔ a fanba bɛ entre gao et tombouctou dans le gourma aussi ka na mɔpti yan fan fɛ kɔbaw bɛ minnu ti ja nin bɛɛ b'an bolo mais an tɛ ka foyi kɛ halisa an bɛ kule la ko ee ala i tɛ hinɛ mali la sa kabako don kabako don e tun b'a dɔn ko nin bɛɛ b'an bolo ayi kɔrɔ ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn ne ma tila dɛ hali bi ɛ ne k'i ma ko n bi saba de f'i ye awɔ
an bɛ taa nin kelen de la o uranium uranium bɛ faleya yali y'o kuma mɛn faransi ATT de kɛlɛ o nɔfɛ parce que Areva tun b'a fɛ ka na exploitation kɛ uranium kɛ faleya ATT ma sɔn ATT ni Libye Algérie tun bɛ eh, fɛ eh, Kadhafi tun bɛ o kuma de la o de kama u ye MNLA wuli ka bɔ faransi ka na ATT ka fanga bin bon nin bɛɛ o uranium kelen kan u ye pression kɛ IBK kan ko IBK k'o papier di IBK senna sumayana o de kama u ye affaire Tomi ani IBK ka avion surfacturé ko kuma wuli IBK nɔfɛ ɔ a kɛlen k'a fɔ ko a bɛna ko in lajɛ bɛnkan na u sɔrɔla k'o mankan jigin ɔ uranium fɛn min ye France ye u b'a fɛ ka n'o de bɔ o de bɛ faleya han uranium le Mali a 5000 tonnes de réserve d'uranium à faleya à kɛɲɛba et à Kidal dans l'Adrar des Ifoghas kɔrɔ Mali tɛ fantan jamana ye n'i bɔra yen
i bɛ na zinc la o tan ni fila ye le plomb zinc e b'o dɔn wa ayi n t'o dɔn ɛɛ kuran fili kuran bɛ tɛmɛ minnu fɛ petite tension ani faible utilisation parce que an ka prise n'an ka telew bɛ marché min na e ma ye n'i ye kuran fili sama n'i y'a a mana sama ka bɔ a la nɛgɛ dɔ b'a kɔnɔ wa o nɛgɛ in qualité o de ye plomberie plomb zinc ye quoi le plomb et le zinc dɔ ye le plomb dɔ ye le zinc ye kuran de bɛ tɛmɛ olu fɛ donc olu ti chauffer c'est pas des fers chauffants ni acier n'i ye kuran da la a bɛ chauffer hali n'i ye kuran da la a bɛ chauffer tiɲɛ wa nkalon tiɲɛ don ɔ mais nɛgɛ dɔw bɛ yen n'i ye kuran da la a tɛ chauffer kuran bɛ tɛmɛ a fɛ o nɛgɛw bɛ o nɛgɛw o de c'est précieux o de kama tous les gros câblages éoliennes eh, eh, eh, panneaux électricité a bɛɛ de bɛ tɛmɛ o fɛ même la fibre min n'a bɛ internet passer bi a bɛ tɛmɛ olu de fɛ

de pétrole pétrole bɛ nin bɛɛ kɔnɔ pétrole bɛ nin dɛsɛlen bɛ nin bɛɛ kɔnɔ ɔ n'i bɔra yen tan ni duurunan le gaz l'hydrogène u k'o de ma ko le gaz de burakɛbugu parce que en 1989 mansin kɔlɔn senitɔ forage senitɔ gazi dɔ bɔra yen dugumɔgɔw m'a sidɔn mali yɛrɛ m'a sidɔn u ye u y'a datugu ka taa k'a to yen a ɲɛɲinina de kɔsa na k'a dɔn k'a fɔ c'est l'hydrogène pur bi irisi ni ukraine ka kɛlɛ la gazprom a ma fɔ ko la russie a fermé le robinet de son gaz wa uh-huh. hydrogène de don donc ale de bɛ ka diɲɛ dominer n'o ye n'i y'a ye bi faransi bɛ ka siran irisi ɲɛ allemagne bɛ ka siran lettonie ani estonie ninnu ani jordanie ninnu olu bɛɛ diyelen don eh, russie la russie b'a sago k'u la parce que réserve min b'a bolo anw ma taa pétrole deli russie ya ani blé deli ya uh-huh. olu fana bɛ ka taa gazi de deli russie donc o gazi min n'o ye hydrogène pur ye Russie ka gaz i bɛ fɛn dɔ de fara a kan pour que a ka kɛ consommer mais a pur pur i b'a fɔ jaman bɛ cogo min i tɛ foyi fara a kan o de bɛ Mali la. Ah! wa a réserve dan ma k'a la parce que u y'a kɔlɔn fɔlɔ ye burakɛbugu mais u ye kɔlɔn bi duuru senni burakɛbugu n'a lamini na a bɛ yen sisan u ye kɔlɔn senni fɔ kita a bɛ yen k'a senni kayi dakɔrɔ a bɛ yen k'a senni nara dakɔrɔ a bɛ yen k'a senni kulukoro dakɔrɔ a bɛ yen k'a segu segu dakɔrɔ a bɛ yen hali bamakɔ yɛrɛ sigilen bɛ hydrogène de kan aa ah!
Tɔɔrɔ k'a fɔ tubabu na nin bɛɛ dɔ lajɛlen don k'an to yen n ko nin ye mali ka sɔrɔ ye nin o de kama n ko di diba n'i bolo bɛ di la limɔgɔ tɛ b'i kunna dɛ siga t'a la siga t'a la ɔ a tan ni wɔɔrɔnan ça c'est lithium buguni n tɛ segin o kan parce que kunun ko ni n kun y'o fɔ o bɛ n da fara fɔ n tulo kɔrɔ ɔ mɛ sisan komi a yera bubu mabɛli bɔra a kumaw la maliden bɛɛ bɔra o kalama n tɛ segin o kan ɔ a tan ni wolonwulanan o ye coltan ye coltan ye pierre précieuse ye min bɛ don électronique minɛnw na cobalt fana bɛ yen ale ye pierre précieuse ye min bɛ don bɔnmuw ni fɛnw na a bɛ don ɛɛ ɛɛ i b'a fɔ uranium bɛ cogo min a bɛ don électronique la donc coltan bɛ sikaso a bɛ buguni a bɛ kɛɲɛba a bɛ kidali a bɛ gawo cobalt o bɛ kidali a tan ni kɔnɔntɔnnan o ye terre rare ye o terre rare bɛ segu i bɛ segu bɔgɔ ta o de kama i bɛ segu i bɛ numu ye u bɛ bɔgɔdaga dilan yɛrɛ o ka ca segu dɛ la poterie de segu segu so caman bɛ u jɔlen bɛ ni bɔgɔ ye san b'a ci a tɛ yeele ɔ donc o ye terre rare o terre rare disque dur verre ordinateur ampoule tube éolienne panneau solaire pili fɛn o fɛn bɛ yen ni diɲɛ moderne mago b'a la bi o bɛɛ de bɛ dilan n'o ye o terre rare tɛ jamana bɛɛ o de bɛ mali la o fana bɛ yan o bɛ yan o bɛ segu aa tiɲɛ yɛrɛ la an n'a dɔn bi mali fantan jamana tɛ a mugannan o ye la chaux o jumɛn
la chaux min ni mɔgɔw b'a kɛ pɛntiri la k'a kɛ ka so mamu o t'a nafa ye dɛ i bɛ pɛntiri min filɛ i ka yɔrɔ la la chaux de bɛ a kɔnɔna na mɛ chaux in a bɛ yɛlɛma de utilisation caman de b'a la i bɛ se k'a kɛ pɛntiri ye mɛ i bɛ se k'a bayɛlɛma k'a kɛ chaux agricole ye o bɛ sɔrɔ kayi kulukoro kidali o chaux agricole usine stones k'o de ma ko faranɔgɔ usine stones ka faranɔgɔ n'a dɔn i b'o kalama dɛ ɔ c'est la chaux c'est la chaux agricole o bɛ mali la yan. o ti jamana bɛɛ dɛ diɲɛ développement agriculture o de kama an ka agriculture mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bi yan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni produit chimique engrais chimique ninnu ye o chaux agricole c'est naturel n bɔra ka jamanko f'i ye buguni o y'a mugan ni kelennan ye cinq à six mètres de profondeur buguni kɛɲɛba yanfolila ɔ depuis 2013 kimberley sigi minnu kɛra ka kuma jamanko kan a yirala k'a fɔ le mali a après deux pays du monde seulement le Mali a la plus grande réserve de diamants o ye jate fɔlɔw ye mais jate filanan nana min yira Mali de ye premier potentialité la han diamant na awɔ Allahu akbar a mugan ni filanan
o ye n bɔra ka min f'i ye notre amena n'o an ka eau douce ji i b'a kalama jamana dɔw bɛ yen hali minniji tɛ sɔrɔ olu bolo wa a jamanaw bɛ yen Sénégal tout près kɔ- kɔlɔn senni kɛ n'i ye kɔlɔn sen ni Sénégal i bɛ taa kɔgɔji de soli k'a min ee o ka ji bɛɛ kɔgɔ de b'a la a tɛ se ka min o de kama ko il faut goûter à l'eau de mer pour savoir pourquoi le jeune marin peut mourir de soif ni maa min ma kɔgɔji dɔɔni min k'a lajɛ e tɛ se k'a dɔn fiyewu mun na marin n'o ye jɛgɛ mɔnna ye min bɛ plonger ji jukɔrɔ i tɛ se k'a dɔn kun min na ji minnɔgɔ b'o faga k'o to kɔgɔji jukɔrɔ parce que kɔgɔji tɛ se ka min hali a verre huit ɲɛ kelen tɛ se ka min n'i y'a min a b'i kɔnɔ ci ɔ eau douce o bɛ anw bolo yan sɛnɛgaliw bɛ balo ji min na i b'o dɔn wa fleuve Sénégal ji u ka système hydraulique bɛɛ sigilen bɛ o de kan o de kama Modibo Keita ni Senghor fɔlen ɲɔgɔn kɔ a ko ko ale bɛ fédération du Mali ci ko a nafa tɛ Sénégal kan ko Mali bɛ gulonnen bɛ Sénégal la parce que port tɛ Mali bolo Mali ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Sénégal ka na Modibo Keita y'o kuma mɛn a y'o fɔ média dɔ la Bruxelles Modibo y'o mɛn k'o to Mali la Modibo ye siman ni bɔgɔ ta ka taa fleuve Niger yɔrɔ min n'a bɛ tɛmɛ ka taa Sénégal k'a datugu kunɲɔgɔn kelen ji ti don Sénégal worobinɛw ni fɛnw bɛɛ jara Senghor ye mɔgɔ bila k'a ɲɛɲini u y'a ɲɛɲini ko mali ye a ka ji tigɛ
allahu akbar
Senghor ye délégation wuli ka na modibo deli modibo ma sɔn a obligera ka Houphouët-Boigny ani Afrique président dɔw Algérie présidentw bila u ka modibo deli modibo ka sɔrɔ ka barrage in ci ji ka tɛmɛ Senghor y'a fɔ yɔrɔ min ko mali ye charge ye senegal kan a labanna tuguni ka taa o arajo so kelen na ka taa fɔ ko mali ye senegal ni de ye ko sans le mali le senegal n'existe pas cɛkɔrɔbaw de y'a histoire fɔ ne ye
ko tiɲɛ dɔnni ka nɔgɔn kosɛbɛ n'i y'a ɲɛɲini eau douce tɛ manamanafɛn ye dɛ non manamanafɛn tɛ ɔ o eau douce min n'a b'an bolo o bɛ mali région bɛɛ a commencer par kidal Gao et Tombouctou olu minnu n'an k'o ye sahara ye eau douce min bɛ o ti yan parce que an ta bɛ dugukolo kunna mais olu ta bɛ dugukolo jukɔrɔ i b'a perforer dɔrɔn i bɛ se eau douce ma ɔ o eau douce de b'an dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ n ye fɛn fɛn f'i ye ni diɲɛ mago b'a la ka sɛnɛ kɛ ka baraziw dilan min n'a bɛ kuran di i b'a fɔ selenge manantali bɛ cogo min na barazi dɔ bɛ ka dilan ee kabara kɔrɔn fɛ a barazi n'a banna selenge ni manantali fila u ka production n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ tɛmɛ o la siɲɛ naani o ji bɛ anw bolo yan o ji tɛ jamana mun na olu na se ka baraji hydroélectrique dilan minnu ni sahara bɛ yen non non o tɛ se o tɛ se baraji hydroélectrique bɛ se ka kɛ makan ni madina non non non o tɛ se ɔ o bɛ anw bolo yan ça c'est l'énergie propre
donc kɔrɔ i ye fɛn ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a tɛ gazi di i mago tɛ ka groupe électrogène wuli ji pression o de bi machine tourner ka énergie di ni n bɔra yen a mugan ni sabanan ça c'est les terres cultivables n y'o f'i ye yan a mugan naaninan ça c'est les pierres précieuses pour l'infrastructure o pierres précieuses ninnu na fara b'a la fara so tɛ se ka jɔ fara kɔ goudron tɛ se ka da n'i ma fara concassé k'a kɛ goudron ye jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn dɔrɔn de bɛ wala bɔgɔ dɔrɔn de bɛ u ka dugukolo tɛ se ka kɛ ka so jɔ o jamanaw kɔnɔ i bɛ yiriso de ye ka caya ye a ka ca a ka ca a ka ca kosɛbɛ ou bien betɔnso tɛ se ka caya o yɔrɔw la o yiriso de bɛ kɛ yen parce que foyi t'u bolo donc fɛn gɛlɛman b'u bolo yiri ye n'u y'u ka dugukolo kɛ ka so jɔ a bɛ bin bɛlɛ tɛ yen cɛncɛn tɛ yen ɔ o fara ninnu fana de bɛ ci k'o mugu bɔ k'o kɛ siman ye n'o bɛ kɛ ka en dur jɔ ka produit dɔw fara a kan siman composition clinker ninnu ɔ bɛɛ de bɛ bɔ anw ka pierre précieuse ninnu na ɛɛ siman ko gɛlɛyara bɛɛ ma kule bɛɛ kulela immeubleba ninnu so de bɛ se ka jɔ ni siman tɛ ɔ donc o bɛ mali bolo sabu k'anw mago tɛ ka taa siman ta jamana wɛrɛ ka na n' anw ye baara kɛ ka cimenteriew sigi kulu min bɛ anw bolo n'an k'an bɛ se k'a si ka kɛ fara ye dan yɛrɛ t'o la o ma calculer ka ban yɛrɛ ɛ banjagara bɛɛ tɛ kulu yan a bɛɛ kulu an ka an dafɛlaw lajɛ kɛ sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛ yan dogoduman bɛɛ tɛ kulu yan kulu de bɛ ban wa manden kulu lajɛ a ti ban fo gine o bɛɛ kulu mali région bɛɛ kulu bɛ kulu bɛ région bɛɛ la o b'an bolo a dan ma dɔn yɛrɛ a mugan duurunan o ye bajiw ye ani lakiw ni rivière ani les mares n y'o f'i ye n ti segin o kan a mugan ni wɔɔrɔnan ça c'est le gneiss gneiss ale de fana bɛ kɛ ka so jɔ a mugan ni wolonwulanan o ye micaschiste masɔnw mago b'o la fɛnɛ k'a kɛ moellon ye ka so jɔ a mugan ni kɔnɔntɔnnan o ye quartzite o quartzite o fɛnɛ ye roche précieuse ye min bɛ don construction na a bi sabanan o ye cɛncɛn ye cɛncɛn o bɛ mali la yan a caman yɛrɛ de bɛ yan
o tɛ jamana bɛɛ la dɛ ayi cɛncɛn tɛ dugu minnu na olu tɛ se ka so jɔ olu tɛ se ka simanso jɔ dɛ mali yɛrɛ la cɛncɛn tɛ dugu dɔw la a tɛ se ka simanso jɔ anw yɛrɛ faso la n'i bɛ simanso jɔ i bɛ taa cɛncɛn ta kulikoro ka bamakɔ cɛci n'a ye ka taa i faso la a t'anw fɛ yen bon jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn tɛ yen ala nin bɛɛ di mali ma a fɔ n ɲɛna sa fɛn min bɛ mali jɛ pour que an ka kɛ développement anw ka kɛ dubaï ye anw ka tɛmɛ états unis anw ka tɛmɛ chine na min bɛ mali jɛ i b'o dɔn wa ɲɛmɔgɔ ɲuman ani jamanadenw ka wuli ka baara kɛ parce que fugari ani dɔkɛbali o de cayara fadensago ni sɔntɔntɔli de cayara dusu t'u la ka baara kɛ u sigilen bɛ ka gouvernement critiquer k'u faw kɔrɔfɔ k'u kɔrɔkɛw kɔrɔfɔ ka dugukolo dasilen to yen maa si t'u n'a cɛ u bɛɛ bannen don baara ma bɛɛ bannen don baara ma hali n'i ko k'u ka taa foro sɛnɛ u b'a fɔ ko non ko dɛmɛ ko nɔgɔ ka na aa ko n ka dɛmɛ ko financement fo jamana k'o fana di voilà o de la anw ti bɔ an nɔ na maintenant il faut k'an ka hakiliw yɛlɛma an k'a dɔn k'a fɔ anw minnu sigilen bɛ ka jamana kɔnɔ ko jamana ka fɛn kɛ anw ye ça doit être l'inverse parce que jamana ka développement bɛ bɔ jamanadenw de kun impôt ni taxe an b'o minnu sara o de bɛ kɛ ka jamana développer n'o tɛ banque tɛ jamana bolo k'a bɛ taa wari ta yen o. ayi a tɛ yen. jamanadenw mana baara kɛ o nafa jamana bɛ dɔ sɔrɔ o de la donc fɛn de kan ka kɛ anw kun ni jamana ye mais c'est le contraire fɛn de bɛ jamana kun ni anw ye f'an b'an jigi da jamana kan k'a k'an sɔn a bɛ komi e fa a y'i da diɲɛ na. k'i bange k'i mɔ k'i kɔrɔbaya ka chance d'i ma ka siyɔrɔ d'i ma ka bonya d'i ma ka protection d'i ma e kɔrɔbayalen au lieu k'i fa ta e ko ko non ko ba ko ne anw fa yɛrɛ ma foyi ɲ'anw ye lagosi don maliko bɛ ten de bi maliden de sigilen don k'a fɔ ko mali ma foyi ɲa anw ye cɛ ni jamana ɲɛmaaw m'a lajɛ ten de alors que jamana ɲɛmaaw e kan ka baara de kɛ k'a kɛ entreprise ye ka jaba sɛnɛ ka ngɔyɔ sɛnɛ ka pomme de terre sɛnɛ ka dugukolo baara n'i y'o baara e bɛ fɛn min sɔrɔ la n'i nana o feere i bɛ jamana ka taxe sara o de bɛ fara ɲɔgɔn na o bɛ kɛ ka sirabaw dilan dɔgɔtɔrɔso bɛ dilan développement bɛ kɛ n'o tɛ banque ti jamana bolo a bɛ taa wari ta yɔrɔ min ka na jamana développer
a banque foyi tɛ yen wa tous les pays tous les pays développés du monde jamana minnu développé len don kosɛbɛ u ka pétrole tɛ u ka dugu jukɔrɔfɛnw tɛ parce que sanu tɛ faransi pétrole t'u bolo u bɛ balo jamana wɛrɛw de la mais olu ka development sigilen don agriculture kan parce que ala ye dugukolo dɔɔni min d'olu ma olu y'u ɲɛsin o ma ani États-Unis k'o labaara olu de bɛ ka diɲɛ ta bi
sinon sanu kɔni ko fo n'u binna jamana wɛrɛw kan k'a suɲɛ ka taa Russie an bɛ Russie min fɔ k'an jigi dalen bɛ Russie kan Russie ye eh, Russie dugukolo a cikɛyɔrɔ man ca o fitini dɔrɔn de don a bɛɛ ye neige ni kulu ye e ma Sibɛri tɔgɔ mɛn wa n y'a tɔgɔ mɛn siberi bɛ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ irisi de n'i taara irisi walayi a ka haramu n'i ma fɛn kalama min ni i kɔnɔnugu n'a ma kɛ gilasi i kɔnɔ k'i pɛrɛn k'i bɔ k'i bin i b'a fɔ ma ko tu tellement que nɛnɛ bi u ka dugukolo i tɛ se ka dugukolo i ɲɛ na neige de bɛ yen mais olu de bɛ sɛnɛ kɛ ka na blé di anw ma yan blé dun mago bɛ funteni na pour que a ka balo funteni dasilen bɛ anw fɛ yan dugukolo bi yan ji bi yan nka maaninfin min bɛ anw fɛ yan maa mugu de kɛlen bɛ maa foroko la o de ka ca baarakɛla tɛ yen dabaraba ni dumunikɛla ni kuma fu fɔla de ka ca bɛɛ bannen don baara de ma mais que la jeunesse entreprenne dɔrɔn Gandhi toi tu as entrepris aujourd'hui Gandhi Media est une entreprise i bɛ ka mɔgɔw employer i bɛ ka jamana dɛmɛ mais minnu bɛ k'e lajɛ n'u b'a fɔ ah e de bɛ to ka kuma Gandhi ka plateau kan n'aw b'a fɔ e yɛrɛ ye mun de kɛ i ye mun de entreprendre i ye mun de ju tigɛ k'o ye e yɛrɛ ta ye k'i bɛ k'o kɛ a tɛ yen e bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn na a tɛ a tɛ a tɛ ɔ i bɛ san bala i bɛ bange balaya la ka kɔrɔbaya balaya la ka sa balaya la i dulonnen bɛ to mɔgɔw de la ni maa min b'i cɛsiri i bɛ kɛ cɛsiri jala ye k'a kɛ ka cɛsirilenw cɛsiri siga foyi foyi t'o rɔ donc jeunesse ka wuli ka baara kɛ wulikajɔ kan ka kɛ dirigeant ka condition créer bi bi n'i ye ne kɛ Asimi Goyita ye an tɛ embargo la entreprise tɛ kulo la samiya min dontɔ filɛ nin ye

kana taa segu ofisi nizɛri la dɛ o to yen manden lajɛ dɔrɔn bamakɔ ni kangaba cɛ kɛnɛba dɔ ta i k'a walankata yen i ka kuran bɔ ka taa yen gudɔrɔn bɛ deja ka taa i ka sow jɔ yen siyɔrɔw jɔ yen i k'a fɔ bon gdcm modibo keyita e bɛ taa minɛn ta kɔkan i ye misali min kɛ segu i ka pɔmtɛri foro la o ɲɛna ɛɛ ɛkitari ba fila filɛ ubiyɛn ɛkitari ba naani filɛ i b'o amenaze mais i b'i jija i bɛ maa ba duuru ta baara la. ee a bɛ tɛlɛ o fɛ sisan. ee ibrahima jawara stone. i bɛ melɔn sɛnɛ ni zɛrɛ sɛnɛ na faranɔgɔ b'i bolo i bɛ se entreprise gestion na ɛkitari ba duuru filɛ ubiyɛn ɛkitari ba duuru filɛ i b'i jija ɛkitari kelen o kelen i bɛ maa kelen ta i bɛ maa ba maa ba duuru ta. hali n'o ɛkitari mugan a b'a la baara. jamana de b'a i garanti fɛnɛ i bɛ baroni ganbi kɛ ten. i bɛ mama la ninnu kɛ ten i bɛ na i bɛ baramuso kɛ ten waritigi fɛn fɛn bɛ yen i bɛ baseyidu sila kɛ ten i bɛ manju sinpara kɛ ten i bɛ peti baru kɛ ten kelen kelen waritigi fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ taa minɛn ta kɔkan ka na e kɔnɔ k'a ka d'u ye de wa a man d'u ye o mais da de ma yɛlɛ u ye o i bɛ da yɛlɛ u ye i bɛ kɛnɛ d'u ma aw ko cogo di jamana bɛ jɔ a kungo kɔrɔ ee o bɛ labɛn sisan sisan sisan u bɛ ɲininka risque ye nin ye nin ye condition jumɛn i b'a fɔ jamana trésor filɛ a bɛ jɔ a kungo kɔrɔ jamana b'i garanti o labɛnnen don jamana sanu bɛ jɔ a kungo kɔrɔ taa baara kɛ n bɛ min f'i ye dans cinq ans je te jure au nom de Dieu walahi kɔrɔ ninnu ninnu labɛnnen don jamana tɛ bɔ jamana tɛ foyi bɔ cent milliards kɔ a bɛ cent milliards kɛ ka yɔrɔ aménager k'a bila en valeur u ka taa baara kɛ

jamana b'u bila fɛn na u ka nafa bɛ fɛn na jamana de ka k'u dɛmɛ sisan jamana de b'u dɛmɛ ka jɔ u kɔkɔrɔ fɛnɛ ni min chutera jamana b'o ta ka garanti d'i ma ni ka n'i ye mɔgɔ bila a ka investi ni investissement an k'a kɛ production fɔlɔ tiɲɛna a ka société binna i y'i bolo bɔ a kɔrɔ a taara faillite la a bɛ san i b'a fɔ a ye ni société binna nin garan fond de garantie in bɛ yen o bɛ ta k'o kɛ k'i bɔ nɔgɔ la n'i développera i b'a sara jamana ye nin cogoya in na n'o fɔra sisan nin waritigiba ninnu u bɛ mali bɔ dingɛ bɛɛ kɔnɔ sisan c'est terre à terre a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ dangote c'est le nigeria ye c'est le pays même o de bɛ ka jɔ ni dangote ye qui fait que filiale ni société baden b'a bolo mais e ka anw ka opérateur économique kelen fɔ jamana bɛ min kɔfɛ jamana jɔlen don min kɔkɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ u bɛɛ de bɛ k'u débrouiller yɛrɛ kolo la wa jamanadenw bɛ tila ka keleya u ka sɔrɔ la ko hali u tɛ se k'u ka wari dun cogo ɲɛ u b'u kɔrɔfɔ haa jamana bɛ ka marché di nin ma he nin ka milliard kɔni a bɛɛ jamana ka sɔrɔ a bɛɛ kalon ala k'an kisi n'i ye problème sɔrɔ fana i yɛrɛ kelen ta don a bɛɛ kalon bɔn jamana ka kan ka nin kɛ o de kama il faut mettre un état visionnaire et un état stratège fɛn bɛɛ se bɛ mali ye tous les ingrédients sont réunis a tɔ ye dɔrɔn ka daga sigi k'a bɛɛ ɲagami k'a susu
aa kɔrɔ maro n'i ye jamana in di e ma bi hakilila ɲɛnamaw b'i la eh, a bɛ yɛlɛma dɛ ni ala n'a kira cɛ a bɛ yɛlɛma n bɛ ministre finance wele ka na budget 2300 milliards bon d'accord o c'est bien sara ye joli y'o filɛ a investissement o ye joli ye o bɛ bɛn nin ma n b'a fɔ o triple a ti investi foyi la n ti pɔn dilan n ti sira dilan n ti dɔgɔtɔrɔso jɔ n bɛ san fila kɛ fɔlɔ n bɛ investissement ani an bɛ min dun fonctionnement administration na wariba minnu bɛ dun mission ni V8 baw la n b'a bɛɛ ta n bɛ taa falaw yaara yɔrɔ bɛɛ ka ji poyi fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka a di opérateur économiquew ma ka tila ka contrat signer u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ engagement ta a bɛ nin mɔgɔ hakɛ ta baara la a bɛ tila ka nin wari in bila jamana trésor kɔnɔ pour que wari min taara au bout de 5 ans k'a compenser n'an y'o kɛ je te jure qu'au bout de 5 ans mali bɛ kɛ fɛn quelqu'un va dire que je suis fou a dɔ b'a fɔ ko fa bɛ ne na mais fa tɛ dɛ parce que 2300 milliards de budget n'an y'a bɛɛ dun ɲinan n'a tiɲɛna san wɛrɛ an bɛ 2300 wɛrɛ de ɲini salon wari tɛ bila ɲinan ta nɔ la o n ko a 2300 milliards min n'a bɛ voter a bɛɛ bɛ dun o san de o san yɛlɛma kura tɛ voter wa o kɔrɔ ye kura bɛ ɲini ka na ni ɲinan ta tiɲɛna san wɛrɛ on apprend de nos erreurs an bɛ kura kɛ et surtout 2300 milliards bɛɛ ti don a la 300 milliards min b'a kan n b'o ta n b'o investi dans l'agriculture seulement an ka ɲɔgɔn bonya sa dɔ k'a fɔ n ye ko mali ye fantan jamana ye ni fantanya bɛ mali la bi o ye mɔgɔko fantanya de ye on n'a pas de visionnaire on n'a pas quelqu'un qui puisse être carré eh, eh, eh, courageux k'i ɲɛsin développement ma wa malidenw de kan ka wuli k'u ɲɛsin n ye jamana ta fɔ ka jamanadenw ta fɔ bɛɛ ta b'a la jawara m'a ɲɛsin zɛrɛ sɛnɛ ma bi ani ani melɔn sɛnɛ ma bi zɛrɛ ni melɔn ɲalenba de fana b'a mais an ka melɔn bi bɔ kɔkan ka na de zɛrɛ ni melɔn an m'o daminɛ ban an bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ zɛrɛ ni melɔn ti bɔ kɔkan ka na mais jawara ɲɔgɔnna ba kelen tu peux trouver aujourd'hui mɔgɔ ba kelen sɔrɔ hali miliyari tɛ minnu kun ni minnu ye multi millionnaire u bɛ se ka dɔ kɛ a ka ca ils ne font pas e kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw bɔ yan ka taa Algérie ani Espagne ni France na k'u bɛ taa mun na u bɛ taa lemuru forow ni zɛrɛ forow ni pomme terre forow de la ka na u bɛ t'o sɛnɛ dɔrɔn de ka na kunu dɔ y'a ka image ci n ma ale bɛ Algérie a tɛ foyi la yen nin kɔ aa ne ko nk'anw kɔnɔ k'e bɛ bureau de kɔnɔ yen u tɛ foyi la ni nin tɛ dɛ u bɛ masɔnyaw ni plɔnberiw ni fɛnw de la parce que olu bɛ k'u ka dugujukɔrɔ fɛnw ta k'o kɛ ka baara kɛ mais anw olu de bɛ t'o wari ɲini k'u bɛna jamana jɔ États-Unis c'est pareil donc aujourd'hui anw mago bɛ taabolo la taabolo min b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la ala k'a timɛ d'accord kɔrɔ e ka kuma kuncɛ kuma o ye malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan eh, mali bɛna diya parce que russie ni mali ye memorandum de signé ni o ye bɛnkan ye bɛnkan min bɛ irisi permettre depuis houphouët tile ani senghor tile faransi ye cote d'ivoire ni sɛnɛgali kɛ sanu bɛrɛnin ye cogo min k'u développer ka tɛmɛ farafinna jamana tɔw kan n'i bɔra gine ni mali la ka taa cote d'ivoire i b'a fɔ ko cɛ k'an bɛ retard la sɛnɛgali pareil faransi de y'o kɛ pour que k'a jira jamana tɔw la afiriki k'a fɔ n'i kɛra anw fɛ i bɛ kɛ tan de n'i bana anw na i bɛ jasi i b'a fɔ mali ni gine ɔ irisi b'a fɛ de ka n'o contraire de jira k'a fɔ n'i kɛra irisi fɛ i bɛ develope i yɛrɛ kolo la ka kɛ puissance ye eh, senegal ni cote d'ivoire bɛ seri la mali b'o sira kan o de kama irisi ye delegation wuli ka na cɛ tan ni kɔ ka na memorandum siɲɛ ni mali gouvernement ye u bɛna industrie sigi u bɛna don an ka mine na u bɛna don an ka développement n'an ka infrastructure la o baara de da o kɛra memorandum ba siɲɛna o donc décollage de daminɛlen filɛ o de kama anw b'an tɔɔrɔ asimi ni les cinq colonels kan hali n'u k'u bɛ taa anw b'a fɔ k'u tɛ taa n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ k'u tɛ taa ayi ka taa k'anw to nin cogo in na tan o la o tɛ an ka an ka nationalité falen donc an ka ɲini malidenw fɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan mais n'an jɛnsɛnna ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ne y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na n'an farala ɲɔgɔn ka bɛn ka hakilina kɛ kelen ye ala yɛrɛ de b'a fɔ k'a ye n kɔnɔ n ka fila pepulu tɛ jɛ k'u hakilina kɛ kelen ye jamana ko la ni jamana ɲɛtaa la ko ala bɛ o jamana labila ala yɛrɛ de bɛna a jɔyɔrɔ jira wa ala y'a jɔyɔrɔ jira jamanko la wa ala jɔyɔrɔ ye nin ye maliko la a tɔ ye sa anw ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka mali bɔ nɔgɔ la ala k'o sabati amina yarabi il faut ka lamɛnbaaw bɛɛ fo kɔrɔ i yɛrɛ folen don ka sabu kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɔrɔ i ka ka fo maa min bɛ ne wele bi aa seydou ka nimoro di yan seydou ka nimoro di yan a ka ca dɛ a d'u ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan bi maa min bɛ n wele a d'u ma n bɛ se ka min ta n b'o ta ni ma se ka min ta baraji bɛ dafa tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dabali bɛ ban o de kama n y'a fɔ ka fɔ an tɛna se ka fama ɲɔgɔn ma hmm. parce que kunnafoni jɛlen a ka di fasodenw ye tiɲɛ foli a ka di fasodenw ye n'i faso kanu fasodenw b'i kanu ɔ nin sɔrɔ bɛɛ de kama anw bɛ ka kɛlɛ faransi fɛ aa donc waati kɛra dɔw ko k'an ka jɛn nord kɔ ko mun de bɛ cɛncɛn ni kulu dɔrɔn kɔ u t'a ɲɛdɔn ninnu de bɛ yen aa ala de y'an sɔn nin na k'anw kɛ pepulu kelen ye don min faransi bɛ oserɛsi fɔ burudame minnu bɛ olu ko faransi y'an kolonize ɲɔgɔn fɛ a y'an kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka s'an na ɲɔgɔn fɛ k'an kolonize ɲɔgɔn fɛ an y'an libere ka bɔ faransi bolo n'an b'an libere ka bɔ faransi bolo an bɛ libere ɲɔgɔn fɛ wa an b'an ka indépendance ta ɲɔgɔn fɛ o don oserɛsi ma sira sɔrɔ n'i ye ɲininka oserɛsi ko la rebelle